Bhí deis iontach ag Ros Comáin ar ardú céime go dtí an leibhéal is airde. Ina gcoinne bhí an Iarmhí, a d'fhulaing ísliú céime an tseachtain seo caite. Bhí Tomás Mac an tSaoir sa Mhuileann gCearr don cheann seo. Luke Loughlin anois arís isteach sa chúinne. Á, deis acu rud éigin a dh'fháilt anois anso. Brian Cooney isteach anso. Loughlin agus cúl faighte acu. An ceann san oibrithe go hiontach ar fad ansan ag an fhoireann baile agus críochnaithe isteach sa chúl ansan ag an fear ag caitheamh geansaí uimhir a ceathair déag, sin Luke Loughlin. Ana-bháide ar fad faighte ansan acu. Anso i bPáirc Uí Chíosóig, tá siad chun stop a chur leis an liathróid ag dul isteach, is cosúil. Anois caithfidh siad rith leis an liathróid, agus é faighte ag an fear mór a thosnaigh amuigh ansan. Sin Eddie Nolan, Eddie Nolan an goal, síneann seo agus buille mór faighte ag an Nolan. Beidh deis ar bháide anseo agus báide faighte acu! Tá sé faighte ag an fear istigh sa chúinne, Ciarán Murtagh. Bhuel táimid tosnaithe anseo i bPáirc Uí Chíosóig. Lá mór dos na contaetha ar fad. Ach seans acu rud éigin eile a dhéanamh anois is arís. Shane Cunnane cóngarach don dtaobhlíne isteach sa chúinne raghaidh sé isteach i dtreo an fear dainséarach. Tá báide amháin aimsithe aige seo go fóill, Ciarán Murtagh. An scaoilfidh sé fén sprioc anso? Tá an ceann san crochta isteach ansan aige. Cuma na maitheasa air, an bhfuil? Bhuel, an mbeidh an brat bán ag imeacht in airde, beidh. Tá scór faighte aige. Agus Ros Comáin Enda Smith isteach air seo, fear mór ruathar, an mbeidh báide anseo againn trasna an bhosca agus ceann eile faighte acu agus siúlta isteach sa bháide ansan acu. Bhuel, bhí sé ag teacht. Bí cinnte go raibh sé sin ag teacht. Tá ceann faighte ansan, uimhir a trí déag, an babhta san. É faighte ansan aige Keith Doyle arís. An fear mór groí amuigh i lár na páirce é siúd ag buachtaint gach aon liathróid atá amach, dul amach chuige. Agus, bhuel, Ciarán Murtagh anois, ag caitheamh geansaí uimhir a cúig déag é siúd ag rith isteach anseo, an mbeidh deis ar bháide aige, ní bheidh, tiocfaidh sé amach arís. É faighte ansan aige Cregg, Cregg ag socrú síos, leis a chiotóig, leis a chiotóig agus tomhaiste, leis a chiotóig, thairis an dtrasnán, bhuel, Ros Comáin ag déanamh an diail raic anseo i bPáirc Uí Chíosóig sa chéad leath. Anois Robbie Forde ag iarraidh rud éigin a chruthú trasna arís i dtreo Ronan Wallace. Ronan Wallace tá iarracht amháin caite isteach i dtreo sna pollaí aige siúd. Agus iad ag lorg rud éigin anseo. Fear mór lár na páirce Connellan agus thairis an dtrasnán i bhfad, i bhfad, i bhfad níos fearr ón fhoireann baile. Sin é an séú ceann is dóigh liom go dtí seo sa chluiche seo againn. Dhá imreoir caite amach i dtreo an dtaobhlíne acu. Seans anois ag an Iarmhí scór a dh'fháilt agus bhfuil sé cruinn? Beidh an brat bán ag imeacht in airde. Tá scór aimsithe acu agus é sin ag teastáil uathu. anseo i bPáirc Uí Chíosóig. Mar sin, isteach sa lár agus, bhuel, bhí sé sin pioctha ón dtalamh ansan a raibh a praibe, a dúirt an réiteoir agus ag féachaint síos ar an gclog. Sinn ag druidim i dtreo daichead nóiméad caite cruinn díreach anseo againn agus an Council leis a chiotóig an siocair sin thairis an trasnán. Ana-dheas ar fad ar fad, dhá phointe faighte ansan agus an Council isteach sa lár. Dein Sheeran ag baint leis seo arís, Eddie Nolan in the bottom of the Council. Eddie Nolan anois imeacht isteach anso, an féidir leo scór a dh'fháilt tá siad ag lorg mb'fhéidir scór mór anso a bhfuil Ros Comáin, é fachta aige Shane Cunnane, an-chluiche á imirt aige siúd, an-chuid cúpla liathróid fachta aige sa chéad leath agus é ag cruthú fadhbanna, agus arís Murtagh, leis a chiotóig Ciarán Murtagh Bé ní hea, sin Murtagh eile atá istigh sa chúinne. An-bháide ansan chun tús a chur leis na scóranna. Dh'oibríodar isteach an báide sin ana-mhaith ar fad an Iarmhí, ach trasna na páirce aríst a raghadh siad. Ronan Wallace, cabhair á teacht ó Ray Connellan. Tá dhá phointe fachta aige siúd sa chluiche so, an bhfuil sé chun ceann eile a dh'fháil? Tá! Bhuel, sé siúd fear an dhá phointe tráthnóna. Tá ceann eile aimsithe aige. Tá sé fachta ansan acu, an féidir leo scór a dh'fháilt? Tá siad ag teastáil anois uathu. Tá dhá iarracht as a chéile fachta aige, Ray. Ray Connellan leis an iarracht ó ceann eile, an tríú ceann le dh'fháilt aige. Sé seo ag tabhairt taispeántas tráthnóna amuigh i lár na páirce, an tríú iarracht tráthnóna sa tarna leath. Ronan Daly, beirt acu ag oibriú lena chéile, Ronan Daly, cóngarach don dtaobhlíne isteach sa chúinne ar ais i dtreo. Ciarán Murtagh anois. Ciarán Murtagh anois agus é siúd breá ábalta scór a dh'fháilt agus an ceann san ag féachaint go maith a' bhfuil? Beidh an brat bán ag imeacht in airde. Tá scór aoibhinn fachta aige ansan. Tá spás anois a dh'fháilt anso ag an Iarmhí má thá sé a' teastáil uathu. McCartan trasna aríst i dtreo Whittaker. Whittaker a' lorg an sprice anso. Níl. Tiocfaidh sé amach aríst i dtreo Eoghan McCabe. Eoghan McCabe leis a chiotóig. Eoghan McCabe, ceann mór á chrochadh isteach i mbéal a' bháide. Tá dainséar a' baint leis seo. Ní bhfuair aon duine láimh air sin. Beidh dhá phointe anois anseo againn, an mbeidh. Tá cinneadh le, ah, cinneadh le déanamh ag an réiteoir agus an cinneadh ceart déanta aige. Níor chuir aon duine láimh air sin agus thar leis an dtrasnán. Wallace, Ronan Wallace amuigh i lár na páirce, an ceann sin seolta amach ansan acu. 'Bhfuil sé buaite acu? Tá sé buaite ag an Iarmhí! An féidir leo báide a fháilt? Tá Ros Comáin i dtrioblóid anseo i bPáirc Uí Chíosóig. 2 16 le 1 17. Caithfidh siad an bál a dh'fháilt, caithfidh siad an bál a dh'fháilt agus an ceann sin seolta thairis an dtrasnán agus iarracht ar dhá phointe faighte ansan acu agus sinn ar comhscór anso, 2 16 le 1 19. Bhuel, uimhir 16, Kieran Martin, go bhfóire Dia orainn, an soicind deireanach, an bonnán séidte anso i bPáirc Uí Chíosóig.